hmm. chere m ajụọ gị gị wụ onye ụfụ obi ị baa ụlọ n'abalị nakwa ehi ụra ndị osi imi a niile m na-anụ ị baa la ụlọ n'abalị jikwa ehi ụra ndị a wụ ihe ọma nwanne ha ị na-eme adịghị mma ya wụ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ha na ha akpa atụmatụ ime chere m ajụọ gị ị baa ụlọ n'abalị nakwa ehi ụra ndị a wụ ndị eche na ụwa a wụ ebe obibi ị baa ụlọ i jikwa ehi ụra ndị a wụ gbuo pịam n'ọhịa ha apụ n'ụzọ bịa jụọ sị onye gburu ha ndị dị otu a unu baa na ụlọ n'abalị unu jikwa ehi ụra hei gee ntị m agwa gị ihe ọbụla nkịta mere ma ọ dị ime jila ụmụ ya anaha asa anya ngwa ngwa geekwekwe ntị m agwa gị ọzọ onye ọbụla kporo aja ụkwụ nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị ka aka ya bala ya ị na-epoto chee na adịghị onye na-ahụ gị nwanne mara na e nwere ndị nyowe gị kpụrụ ntị gị aka ị chọọ ka ọganihu dị n'ezinụlọ gị wuru onye na-agaghị etinye aka n'ihe ọjọọ n'ezinụlọ ndị ọzọ ị chọọ ka ọṅụ nọrọ n'ezinụlọ gị kwekwe ka ọṅụ nọrọ n'ezinụlọ ndị ọzọ na ị na-esite n'ụlọ mara mma fụwa ama ọsọ gị ga-eme ma ọsọ ha gị gaghara ihe ọjọọ ọbụla a mawa akpụ ihe ọjọọ ọbụla a ma ya n'isi gị a kagha ndị meghe ihe ọjọọ gị wụ onye isi mbụ a na-asị onye a wụ onye ihe ọjọọ hei ị baa ụlọ n'abalị i jikwa ehi ụra jụọ onwe gị ajụjụ a n'ihi ihe ọbụla onye ọbụla mekpere o were isi ya buru n'ihi na ụwa a wụ ma elu ma ala mkpụrụ ọbụla ị kụrụ ha ị ga-aghọ cheta na ụwa awụ onye nụ ụtọ ịlụ okwute n'ime ahịa ma ọ dagideghị nne ya ya dagide nna ya ma okwute ahụ adaha akụgbuha nwa ya nwoke ya kụgbuo nwa ya nwaanyị ma okwute ahụ akụgbuha ọgọ ya nwaanyị ya kụgbuo ọgọ ya nwoke ma okwute ahụ akụgbuha ọgọ ya nwoke ya kụgbuo nwanne ya uche gị dịkwa ya ị na-agụ tụgharịwakwa uche n'ihi mkpụrụ ọbụla ị kụrụ n'ụwa a, ọkwa ha ị ga-aghọ wefụ aka la arụ wefụ aka la arụ n'ihi ihe arụ adịghị mma ihe i mewe imechi ama gị ọkwa ama gị ha i mechiwe okenye anadịghị anọrọ ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ ọ dị ihe m ji bịa taa ọ sọ gị nụ gị anụ ma ọ sọha gị mekwe ga mekwe ga ma elu ma ala otu ụbọchị ụbọchị niile ke ndị ohi mana otu ụbọchị otu ụbọchị ga-awụ ke ndị nwe ụlọ cheta na ọchị ife eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ afọ Mbaise were ozi a i weta ozi a gbasaa ya n'ikuku ma sonye na ihe anyị meghe n'ihi agwọ otu onye hụrụ wụ eke ụwa dịrị ụnụ mma ma ezi ihe ugbu a ede ndụ